fikani mwa unyinji ndipo osaopa ayayi sizomaopa munthuyi kanali boma kabomaso ndi kachaniso boma lochita kuvotedwa ndi anthu mphamvu zochita kupasidwa ndi anthu kachakwera ko kalibe mphamvu mmakapasa mphamvu ndiye kakunkuyu ko kalibe mphamvu mphamvu mmakapasa ndinu zikhale ng'omayo alibe mphamvu mphamvu mmampasa ndinu anthu ndiye musamaope anthu 20 miliyoni sangamaope munthu mmodzi ya izizi ndi ayi mavete zomwe nditanena lero wina wake adana nazo ena

munaonapo mzulu akuvoteredwa mzulu akuvoteredwa kukhala president ramaphosa si wawinanso apa ndi chifukwa chani julius malema ingakhale ali ndi mfundo zabwino ingakhale ali ndi kufuna kwabwino savoteredwa ku south africa ku south africa sangavotere mzulu chifukwa cha history yake kalekale tosefe tisanabadwe kalekale kwambiri ku south africa kunali anguni ndipo anguniwa anali amitundumitundu panali axosa panali andebele mm, panali asuthu mm? komanso azuluwa amakhala mwamtendere onse anguni amakhala mwamtendere onse paka pamodzi koma mwa angunimu ku azulu kunabadwa mwana zina lake shaka shakayu anali munthu wankhanza wankhanza okuti pa ungunipo anguni anayamba kuthawa ku south africa zwide ataona kuti eh mzulu uyu shaka akutipha anayamba kuthawa ndi chifukwa chake mpakana pano angoni ali ku malawi ali ku zambia ali ku zimbabwe ku bulawayo amathawa nkhanza za shaka zulu mudzi wa pamenepo nchifukwa mpaka na panopa simuzampeza mu south african akuvotera mzulu olo pang'ono olo pang'ono chifukwa akudziwa kuti kungomvotera mzulu anthu ambiri amwalira mukudziwa kuti anthu amene apa- amapanga xenophobia ndi mazulu ku south africa amene amapha anzawo maafrican anzawo ndi mazulu ku africa ayi kwa jb ndikutanthauzanji ku malawi musazavotereso mchewa ndifuna ndikuwuzeni apapa ndikufuna ndikuwuzeni apapa mokutsimikizirani mokupemphani sine racist I'm not a tribalist koma mukudziwa kale za mchewa mmodzi ku malawi zina yake timati john tembo mchewa amene iyi anapha anthu ambiri kwambiri ndipo anali wankhanza ndi chifukwa chake mcp zaka 20 plus simavoteredwa yayi chifukwa achewa ndi anthu ankhanza Ti- ti- tinaonera pa ndani john tembo lero mukatenga nyawu zina z- z- nyawu zomwe zija achewa omwe aja mukaika mgovernment ndale za achewa ndi zophana mwina inu simumadziwa ndale za achewa ndi zophana inu simukudabwa kuti nchifukwa chani mcp ili pa chigawo cha pakati kwa achewa okhaokha muzizifunsa muzizifunsa kuti ndi chifukwa chani mcp ili pa chi- pa chigawo cha pakati kwa achewa mukatenga china kunkuyu mukatenga china zikhale ng'oma mukatenga china chakwera nyawu mukaziyika pa president akola kwene sine racist mwina pano titayisako ndani mtumbuka chifukwa atumbuka ali ndi track record ya anthu okhala anthu anzeru ingakhale mumanena kuti atumbuka ndi anthu okonderana koma i don't think mtumbuka angamatiphe chonchi mmalawi muja ndale za achewa ndi ndale zophana chimodzimodzi ku south africa ingakhale julius malema uja ali ndi ma- mapolisi za mtundu wanji sangamuyike pa upresident akudziwa kungoyika mzulu pa upresident tiona bloodshed ndi zimenezi awawa achakwerawa ndi boma lawo ine ndikuwapanga blame not because nango- nangodzuka mmawa nkuyamba kupanga blame koma ndikuona ndi mmene zinthu zilili boma la mcp likuyamba kumene ku malawi munali achewa okhaokha Hmm? anthu achita kudandaula kwa akamuzu kuti bwanji bomali likukhala ngati kuti ndi la anthu achewa okhaokha sitikuonamo atumbuka sitikuonamo anthu aku- aku- aku- aku- akuchigawo cha cha uku cha ku blantyre kumapita uku kumapita uku chigawo cha kummwera zikukhala bwanji ndi chin- chinkana ah, ah, akamuzu anapereka order kuti kanditengereni mnyamata mmodzi ku nsanje uko ndipo makanditengere mnyamata mmodzi kuti kwa ayawo atapita kwa ayawo kuja anakampeza Elson Chikopa amene mumamutchula Bakili Muluzi Bakili Muluzi was handpicked by Kamuzu Banda kuti apange cover musakhale racism mu- mu go- mu government because government ya, ya Kamuzu munangodzaza zichewa dzokha dzokha zichewa dzokha dzokha ndiye ndale zachewa izi ndale izi ndale- ndale zoyipa kwambiri anthu amaphedwa kwambiri mmene muja ndiye gwanda chakwambaso anakamutenga kunsanje kuja kuti apange chani bwino bwino balance pali mkulu winawake akupangidwa interview pa times ndi brian banda akuwafunsa za mgwirizano wa pakati pa utm ndi mcp iwo amati tauyedzeka kaye tauyedzeka kaye tauyedzeka kaye chichewacho mwachimva chichewa chija tauyedzeka kaye iyayayayo tauyedzeka kaye kodi ndale zimangotha masana ndale timapanga usikutu ndale ndi usiku anali akuti munthu amene ujayo anali wa utm wayankhula zimene zijazo ndiye atakwera ndege yawo yagwa mukanaonano amakalata achina zikhale ng'oma achina kunkuyu akanamutenga munthu uja kuti afotokozepo kanthu kuti akuluakulu uyuyu amatanthauza chani zomanena kuti sizingatheke kuti kuti kuti achilima akhale president auyedzeka kaye chifukwa ndale si zomwe mmaona masana inu ndale timapanga usiku ndiye mwaziona ndale zachewa musazayerekezeso kuvotera mchewa ku malawi mukulowesa nyawu ndale zawo nzizokupha munthu amene ujayo anayankhula zimene zijazo amene ujayo amangidwe chifukwa akudziwapo kanthu the reason why ndabwera apapo kuzanena kuti ndi achina chakwerawa ndi gulu lawo amene amupha achilima is because ma reasons ndi ambirimbiri nchifukwa chani mundege munalibe black box ndi chifukwa chani muna- munayimitsa searching ndi chifukwa chani inuwe mutangolowa m- m- mu government yokupangirani kampeni chilimayo chilimayo munkafuna mummangise madzi oti chilima mwamwalira mwa- mwamwalira imfa yopweteka kwambiri mdzezo ndaona wija zajaro ndaona wija zaja ndipo izi is, is, is, is, is unacceptable ku malawi sitingamalole munthu akazibwera ndi ndale za intimidation ku Malawi ndale zophana kumanena kuti ndale ndi usiku umatanthauza chani chitsiru iwe amene ujayo amene ujayo amene ujayo nampanga note mavieti nampanga note ngati anthu sapanga naye deal ife tipanga naye deal osazavoteranso mchewa ayi achewa ndi anthu okupha ndi nyawu culture yawo ndi aufiti miyambo yawo ima- iyinso nchaufiti kwa iwo kuphako amaziona ngati ndi udolo mchewa apapa kuti akuphe apapa kumbuyoku anthu anzake achewa amamuona ngati dolo amene ujayo chachiwiri achakwera ndi chifukwa chani munkafuna mumpange silence nzanu nzanu anakuvotani bwinobwino kukuika pa president iwe chakwera tu pali- pali- pali- anaka- anaka- anakakuvotera tu ku malawi palibe anakakuvotera kwa malawi achilima akupangirani yani kampeni mwakhala president mwagwirizana kuti ukakhala president chaka chino zaka 5 zikatha wina atani alowemo koma mukupita ku gulu mukaulusa kuti muyimanso chilima mwamtseka pakamwa anafa imfa yopweteka because asanafe anali nzambiri zoti anakanena munamtseka pakamwa kufuna kummangisa ndikumpangira mapulani apa mpana nkumupha nkumapitano kumaliro kono nkumakakhala ngati no okhuzidwa kumamuyang'ana mkazi wa chilima nkumanena pepani pepani koma mumtima mukudziwa zomwe mwapanga ana kunkuyu dzimbalangondo ma murderer ndikuti kunkuyuyutu anapha alani witika alani witikayo ndikumdziwa chifukwa ineyo ni mphwanga napita sukulu imodzi zaka folo tili ku sukulu imodzi timagona tonse ku livingstone ku bss room imodzi anali mphwanga ndikumdziwa ndiye mmene zinachitika izizi it was personal koma kufufuza nkhani munthu kuti amangidwe pamayenera kukhala zinthu ziwiri motive ndi weapon murder weapon motive inapezeka yokuti alani amayenda ndi chibwenzi cha alani Kun- kunkuyu ndipo chida chophera alani witika

dziko mwapasa zigawenga dziko mwapasa ma murderers achakwera ndi chifukwa chani inuyo nzanu atakulowesani mu, mu president munasintha maganizo chifukwa mukufuna uprezidentiwo chifukwa pa uprezidentipo mukudyerera ndiye nzanu uja akalowa migodi ija itani itsekedwa ndi amene iyi asaseke migodi mukudziwa kuti inuyo anthu onsewo amene anyamuka kupita ku, ku, ku, ku israeli aja achakwera ana- analandira 60 million dollars zimenezo mukuzidziwa zimenezo mukuzidziwa ndiye lero ndi lero chilima alowe asiye mamiliyoni tenti mputi mupheni mfana opusa ameneyi ndiye pano pamuziziwa anonso pano kuti dziko losilano ya dziko silano munapha chakwera ndinu munapha chilima ndinu achakwera ndi gulu lanu ngati si inuyo mpangepo kanthu mukudziwa chomwe chinachitika and amalawi 2025 osamvoteraso chakwera ayi kunkuyu achoke mmenemo zikhale ng'omayo achoke ku macrako sinthani anthu zikoli ndale zophana tinazichosa kalekale kamuzu tinamchosa chifukwa cha nkhani zomwezi ndale za achewa john tembo munthu wa magazi ngati uyo nyawu yomwe inapha anthu miyanda miyanda tinachosa sono bwanji amalawi tikubwerera konkuja 2024 tuno si 1964 amalawi si omwe aja mukwadziwa aja opusa aja amalawi ndi anthu ajakapu ndi muwadziwa ayiwe ukunyoza chakwera sanalakwe iyayi ndolakwa ndolakwa ndipo ni mfiti Upita bwanji kumaliro kumaka kum, kumakatonthoza namfedwa munthu okupha okupha munthu ndiwe. Ndikumayima yo chimba bokosi paja nkumamuona munthu uja atafa kuti ndukuyo. Iwe mkima. Si ndiye mfiti amene. Akunkuyu akudziwapo kanthu. Uja yala anapita ku Times TV uja kumanena kuti ayedzeka ayedzeka ndale ndi usiku ndale ndi usiku akudziwapo kanthu. Zikhale ng'omayitu. Akufuna abere mavoti chaka cha mawa. ndiye matactics onsewa akupanga kuti azawinenso mcp ikangowinanso chaka cha mawa mudziwe kuti mavoti achita kuberedwa sizingatheke kuti mcp izawinenso ndipo kuyambira lero achewa sizakuvotera nisoni mcp yanu yotengani mudzikhala nawo kunchinji konko kudowa konko malilongwe momo ku blantyre mcp sitikuyifunanso Ku Mulanje mcp sitikuifunanso. Ku Thyolo mcp sitikuifunanso. Ku Nsanje mcp sitikuifunanso. Ku Mpoto mcp sikufunika. Ndiye inu achewa ndi ndale zanu zophanazo tatopa nanu. Tikufuna munthu president wokuti othandiza dziko. Tikufuna munthu president okumva chisoni. Tikufuna president othandiza Malawi. Mavuto achuluka kwa aMalawi. anthu akulira nthawi ya ndale inatha pano nthawi ya chitukuko ndiye zomangovotera anthu opanda merits kungovotera munthu president kodi chakwera asanakhale president wapangapo chani kuwapangirapo amalawi what is his track record muona kuti zero zero pa 10 palibe chomwe achakwera anapangapo kuwapangira amalawi sopano munthu ameneyi akhala bwanji president amalawi munthu povota tidzivotera munthu wokuti wationesa ndi history yake ni zintchito zake kuti uyuyu ndi oyenera kukhala president osangovotera munthu president chifukwa wasankhidwa ndi chipani ayi kodi munthu ameneyi wapangapo chani kuwapangirapo amalawi kwina kulikonse munthu asanakhale president amayamba wapangapo zinthu joe biden asanakhale president wagwira ntchito yayikulu kwambiri mu boma zaka zambiri ndithu asanamusankhe president a donald trump ndi izi munaona anasankha munthu opanda track record iliyonse dziko ndi la america likupita pansi mavuto mukuona padziko pansi panopa akuchokera kuti kumeneko kuboma ku america chifukwa chani anavotera munthu wolakwika trump waononga zinthu koma chifukwa cha trump uyo ngakhale amalawi tikuvutika nkuyeyo ndiye izi zomangotenga voti kungovotera munthu simukumudziwa kuti munthu ameneyi motive yake ndiyotani munthu ameneyi palibe china anapanga olo chitsime chimodzi olo msewu umodzi olo- olo olo chipatala chimodzi chowamangira amalawi ayi iye kwake nkuba ndakuuzani kale apa i- sidiki miya atamwalira kuti sidiki miyayu wachita kuphedwa ha wamisala wamisala amene wa- kunali covid zitheka bwanji munthu amene ama- amapanga sponsor makampeni anu atangomwalira mutangowina munthuyo nkumwalira bwanji samamwalira mukupanga kampeni chifukwa iwe chakwera ndi kukhala kwako ndi nkhalidwe lako umabisalira kuubusa umabisalira kukhala ngati kamunthu kabwino koma uli mfiti imene ya munthu ndi anthu onse mboma mungozaza ndani Achewa okhaokhatu taonani taw- taonani boma la chakwera Achewa okhaokhatu Achewa okhaokha chilima ayi munthu wab- wabwino kwa basi chilima sanali munthu wankhanza ayi samapanga zokupha chilima ndi track record tapitani mblantyre tapitani mblantyre mukafunse dolo sono mmadziwa mblantyre muje muli madolotu

anthu akundziwa upite apa anthu akundziwa track re- track record inalipo kuti munthu uyuyu ndiye weniweni achakwera what is your track record before you became president munapangira chani amalawi munthu okupangirani kampeni apa ukuyenda pa president chonkhala pa president paja mukamupha ndale za achewa ife sindikuzifunanso pano i'm not a racist i've got nothing bad against achewa ndikufunseni funso nchifukwa chani ku south africa julius malema sakuwina ndi chifukwa chakuti julius malema ndi mzulu azulu ndale zawo ndizophana chichokani shaka zulu mzulu sanalamulirepo chifukwa ma south africans amadziwa kuti kungoikapo mzulu apa tonse tithapo fi chinkana na ramaphosa wawinanso nde ku malawi ukukuku mcp chipani cha anyawu chipani cha achewachi ndale za achewa ayi ayi mchewa asazakhalenso president pa malawi tatiyeseni kaya ndi kaya ndi mtumbuka atumbuka ndi anthu anzeru mtumbuka kaya ndi wakumangochi kaya ndi wakumulanje kaya ndi wakunsanje tiyese munthu wina awawa achewa awawa atimaliza tonse phiti wapha chilima ndi chakwera ndi government yake ndipo umboni wonse tili nawo umboni wonse tili nawo

mupita kunyumba mplastic bag ningokuuziranitu ine simungandiopyeze ine ndiyankhula chilungamo kuyambira lero osavoteranso mcp osavoteranso mchewa mwamva tiyeseko munthu wina ndipo awawa achakwerawa cha- chaka chamawa achoke akangowina kuzakhala zipolowe kuzakhala nkhondo chakwera ndi mcp kungowinanso ku malawi kuzakhala nkhondo